Ndiye chimene chimachitika nsombayi tikamapha timayamba kuika kaye pa dzuwa. Tikaika pa dzuwa malenda aja akaphwa ndi mphepo ikaumira momwe yaumirapo nkuti timaing'amba pomwe tiipangira apapo. Eh? Apapa nikuti tikuswalula. Kuno kwathu timati uswalule sidziwa mbale kwanuko. Eya. Eya. Nanga sikuti ayiwani bobo eti. Eya amaidziwa ku Nsanjeko.

nyama nyama nyama ndi iyi imene tingadye ifeyo ndiye tikadya choncho nkupeza kuti basi tileze bwino bwino ndi imakhaso ni mtanga kumene adapangira Chauta ni wamphira siili ngati nsomba zina zija zimachitikira ayi moti apapa nthiti zake izizi zaonga umumu nzosiyana ni nsomba zina kwa thumbo ndi limodzi indetu ndidaphunzira kwawoko choncho
imene amaphika azimayi imene angaithe azimayi kuiphika imene azimayitu Amaitha, ndamona Eh, kuti azimayi kuti Nkhotakota amaitha Ndiponso iyi imene ndiwamba imeneyi. nsomba iyiyi ndiyokoma ukoma ukosomba iyi yerekezera yapa
upita uku kumupeze mafuta ayero Upita kuku simpeza mafuta ayero ayi. Muzingopeza madzi. Komanso nsomba iyi ukaiwotcha imapanga madzi. Olo uyifinye kuti panga choncho. Madzi amathonya tho. Tho. Tho. Wena oti oipa wa oipa thupi nkumawenga. Mm, ngambiridi imawenga. Ambiri Mawenga, mawe.
ngambiri di Musoma nyuma.
mama.
do tero kubana ayi imawengadi wanga ndikatero juta solo lanu akakhoza kupitiriza ndikuitira mpeni kuithira nchere madzi aja akamaphwa eh, zimakumba maenje nde zimaziundira mifumbi ija zikamaziundira nde zimawerenga nyengo zikawerenga nyengo ndikupeza kunena kuti zilowa basi zimayamba kuchoka juni julayi pano panzonena kuti zambiri zili pansi kwa zili ni mazira
Zili ni mazira. eya zili ni mazira zili apa kuona kuti ukapanga choncho basi ucho oktoba novemba disemba eh, zimakhala mazidyanso zimazidya umadya ndithu basi zokha zimazidya laivi kaifita zipezapo pansi ukumba ndimi ngati mununumu kwachipeza chichi changoungana thovu lokhalokha pansi paja umadziwa kuti ayi ichichi chidowe umangosolola chino ngachidee pamadzi ngachidee pamtunda wona si distance yochoka pamadzi kufana kumtunda ndiwesokozo ukanira kwambiri funa zimayenda izo si
zimayenda pa mtunda Eh, apa ziyendera ivi ivivi adazipangira mphamvu yake Chauta cheri bwana
Ah, ine. Ah. Mwaphata ine bwana. nanga kuchisena uku imene nde imati bwanji chimodzimodzi basi amati dowe Eh. asenda timamenyaso bwinobwino mmene apangirawo munthu Ting'amba pakati apa, tikang'amba tithira kamchere, tikatero tathana nazo. Mutu timawaza bwinobwino ndi mutu womwe timadya, palibe chotaya. Kunotu akuti amadula amadula mchira umadya mchira wokha. Ya, ife vonse timadya. Iwo nde amataya ndiwo, chifukwa kuti kokoma ndi kumutuku. kumene akutayako ndithu mwana wanga akuti kuma- akuti kumakhala mafuta ayera akuti kumwese konse kuti ukuko ndiye kwa herodi koma uku ndiye kumakhala chisiteki china chake chokhachokha ngati mwina kudya nyama mwina kapena yerekeze kapena chisomba china chake ngati munadyapo pa nyanjapa amati nyume eh chimene chija chofewa mafuta okhaokha ndimene umakhalira ukuku kulibenso mafupa akulu ayi ni mutu okhawo basi ndikuona kunoko amautaya kuti ayi izi zopanda ntchito kwenikweni amataya kwabwino kufuna kwa mafuta okhaokha pamene ndiwo ili uku ife ukuku ndi kuli steki ndithu mwana wanga iru wana atakusikandawa ndi anthu aku Nkhotakota amataya kumene kuli steki kumene inu yaku achi- achinyanja chisena uko timadya vonse Mumamaliza chilichonse ya china chilichonse timadya bwana vonse vonse ya pamene amataya amataya ndiwo yabwino ngati mmene timakhumbira amene akuti akungotaya ndiwo ndife monani tili kuno tikuwathandiza kuti muzidya izizo musamataye timang'amba ndi mutu omwe Eh, asamataye ndi nsomba imeneyi nde ku Shire kuja nde kuja imapezeka kuti ku- ku- ku- ku- ku- kwanu ku Lower Shire kwathu ku Lower Shire imapezeka munyanja ija timati Shire River zimapezekamo mbali mwa mtsinje muja zimakumba pena pake ndi zimalowa kumeneko mwamvula dzinja zimatulukaso kukalowaso mmadzi muja
koma si gulu la njoka limeneli iyitu ndi mzake wa njoka koma si njoka koma nkhunga wina wake wautali imakhala ngati iyi koma ndi itali kwambiri kuposa imeneyi yonse siteki yokhayokha, kulibenso kapena kupeza fupa ayi mumadyaso imeneyo timadyaso imeneyo iwo kuno sakudyayi zosiyana amangozitaya mmadzi momo adza kuti muzibwerese ife timadya kuno nditotukwana Eh, timadya zimenezi zimenezi timawamba monga kunoko timangong'amba pakati apa kuwamba kaye Ndiye tikawamba imauma madziwa amachokamo akachokamo two days after ena timatha kudya bwinobwino Eh, ngati simudya tsiku lomwe limeneli. ayi tikafuna kudya tsiku lomwelo timangoononga simafikapo pamene timafuna kuti ikomere koma igonemo mawa tidye ndiye kuti imakhala yafikapo pa nsomba tomato kuyika bwinobwino ya osayikaso mafuta ayi mafuta ali mokale onsewa imasungunuka

ndi amisiri ake a zimenezi bwana mkubwa mumagula bwanji imene mumagula bwanji iyo ndi handide kwacha satitchipitsira nanga samadziwa sakudyayi ndiye kuti ataye mati ati kampase mbuya uja mwina apezeka nayo handide ati pasiku tikapeza ina yake ya mchere basi eti ndiwo yabwino iyi amangosala chabe enawa tinadyeresa kale akumadya enawa kuteroko ni mutu womwe anaphwanya adazowerera tsopano

si chipolo changu manu ake awa ena ni awa amakhala uko. ndipo lyonse tathyolako kumeneko ena amangopanira ichi akapana apapa Nde uku chikalowesa chichala cha munthu chija ndikuti basi malire ache pamenepopo kuchosa ndikuti tikaduletu eh uyu amakanira mpaka na kumtunda konse kupita Wewe naye ndulu yake somba yiyeti. No. Ndabali Eh. yiyeti chauta. Ndulu yake ni. ndochepa kwambiri Waione.
Apapa chabe kuti ayiphwasule. Amakhala ndulu yake na kakathuze kakang'ono. Kamene kamakhala kugaza ujuzo siyakamadye.

Eh, uje timanena kuti mulungu adapanga zi- uje ni njira yake ndi mphamvu yake ndi nthiti zace imene apakati kuti chiveke fungo eti yomwe takhulira apapa yagwira apapa yomwe takhulira apapa mbali yakukwe kulibenso chimene fungo.
chimapereka chikhwema kwambiri ndi chichi chimanunkha kwambiri mvese Nde zimakhala nde ukapanga mkati chichi ndiwo kamaotsera kumodzi ukamadya chimakhala nthawi zino ena amati chimapangira khambe mkamwa mwawo chifukwa cha ichichi

kudya lero iyi yonse idyedwa lero iyi amene tikudya lero kamba ka nkhuli yatipweteka apa sitingasunge nkhuli yatipweteka ndi nyembazi lero tikukhwinyirata apapa tikaika mchere basi tsana nalo sunaichape bwana apapa ku- iyi pokhapokhapo tikaike kaye padzuwa bwinobwino iume ikauma apa ilibe mchenga paja idali m'sutukesi kale michenga yonse yachoka ndithu kuwenga sizingawengenso kwachani anthu ena amangodyeramo mosadziwa kuti ndiwo iyi timayamba kuchotsa kaye kamchiraka ngati sawenge timachotsera uku ya timawotcha tikawotcha timamponyera ku ndiwo zimene amakonda iyeyo akadya zimenezo sizimuwenganso nde vuto ndi wosafunsa ndi amene amangozidyeramo mongoti amadziwa kuti nsomba iyi ndi yofewa ilibe fupa muonetu koma akanafunsa tikanawaphunzitsa kuti a timapanga chonchi amene abwana ndi katundu wokatayika nkhuku ajapo sitimamkhumbira mati ayi pende tajakale sitinga